nke butezi mkpalị na nakwa na iru ị dị ka iru mma ana m afụba ị na tiktok mụ asịkwa na iru ị dị ka iru shọvel ana m afụ ị na facebook
nwanna ga ije efe na mụ ka ije ije dị m n'ụkwụ n'ọnwa ya okay iwe ewena
ekwu ị na-eme tiktok adị m eme tiktok na tiktok abụrọ garị anọ m tiktok ọnwụ okay okay ofu ife a gị demiz ọkwa ya ee ọ mụ demiz m asị iru ị dị ka iru mma iru ị dị ka iru mma from tiktok fiọfiọ agala ọnụ ntị m afụ anya m okay asịzinụ m ọkwa ị na-eme facebook ị na-eme facebook ọkwa ya ee anọgo m facebook I for say, I for say, iru ị dị ka iru shovel. ee iru ị dị ka iru shọvel ọkwa gị bụ Mr. shọvel nke nke butazi mkpalị na nna akwa na iru ị dị ka iru mma a na-afụ anyị na tiktok nke nke ụkwazi na iru m dị ka iru shọvel ofu ife a ka anyị na-ekwu mụ asịkwa na iru ị dị ka iru shọvel ana m afụ ị na Facebook ọ bago na mkpalị mana ị sị na iru m dị ka iru mma obi anwụlị na-akpa na m fụrụ celebrity dị ka iji ji ọkpa anyị na-aga na street nkwụ wee sị na iru ị dị ka iru mma a na-afụba anyị na tiktok mụ asịkwa na ofu ife a obi dịkwa m ụsọ na m fụ fan dị ka ike ijikwa ụkwụ aga m sị na iru ị dị ka iru shọvel na facebook nwanna iwe ọkwa na ebe ọ na ọnyọ ka ịtọ ngo e, ekene mụ na anyị na-abụ gawakwazi anyị iwe ewena anyị kwụsị ụbọchị ọzọ ekwena mba mmekwe ekwena biko iwe ewena m iwe wee gị nwa iwe wee gị nwa na ilu m dị ka ilu mma onye etu a ka fa si ebido akpalị mmadụ onye chọ ịkpalị nya sị m excuse me before o bido ịkpalị m ka ihe na-achọ ikpu ya okpu okpu ọ na-enwe ikpu ewe nta atọ ụtụtụ ọgịnị dị You don't know. You don't know what's going on. oga demiz anụ nnọọ gị nwachi batara awa a- a- akwa ụnyaa

kelechi nwaanyị echeriri mgbe ị kpọ ya oku ugboro ịtọ amara m na ị wụ Pita na-agọnarị e, e, e, Jizọs ihe eche akpọ gị oku ugboro ịtọ ọzọ ọsịsa saa gị n'afọ kekwala onye ahụ asị nsa ka ife asị nsa kelechi
kee nke wụ saa saa saa saa nna saa saa gịnị dị ka ebe nna asa ma asazi na mụ na eyi saa azago nke ka ị na-akpọrọ m ị zago nkịta ka ife nna akpọla ya na-akpọrọ m kelechi kelechi ọ na-ada n'elu ka ife na-akpọ ọ iwu bụ na mma akpọ ya oku ugboro ịtọ n'ụlọ a before ị za ma ị wụ pita kee ife ị na-eme inside akwụkwọ ka m na-amụ n'ime taa fiọfiọ agala ọnụ fiọfiọ agala ọnụ ntị m afụ ntị m afụ anya m akwụkwọ ka nna ajụ gị ife ka m na-amụ n'ime baịbụl amụ enwe nna akwụkwọ ka m na-amụ n'ime amụ enwe nna keke na akwụkwọ ka m na-amụ n'ime nya akwụkwọ ka m na-amụ n'ime apụtazie n'ezi na-amụ aka akwụkwọ ife ike ekwu na-asị m na akwụkwọ ka m na-amụ ajụ gị ife ka nna amụ akwụkwọ ka m na-amụ n'ime nya apụtazie n'ezi na-amụ aka akwụkwọ ihe ọ bụla ị na-akọzi gbasa azụ ka mmadụ taa mmadụ kwuo ihe tọnụ ya latu ya ọzọ mmadụ kwuo ihe tọnụ ya

everyday ọgụ na mgba anyị a na-afụ ebe amụ juru ụlọ
fiọfịa gara ọnụ anya m afụ ntị m nke nke nwekwa asị gị na amụ juru ụlọ taa asị gị na ha na ọgụ na mgba esi m ebe amụ juru ụlọ amụ onye juru ụlọ ofu okwu a ka mụ na gị na-ekwu ihe mere onyinye ahụ na amụ juru ụlọ ihe a na-afụ ebe amụ juru ụlọ ọ gịnịcha ị na-ekwu nke ikwu ị na-ekwukwu ya ọzọ ke nke na amụju amụ onye juru ụlọ taa agwa gị na amụ juru ụlọ taa nke ụlọ amụ juru ụlọ fa ọga Demizz ihe m na-akọwa na ha mụrụ nwa ọtụtụ na famili ha ị na-akọ ya ọ ife ị ka agwalụ m na fa mụrụ nwa ọtụtụ na famili fa ị sị na ha mụjuru ụlọ na awọndazi ke nke wa na nwa ebe ya ị pụta na-afụ na ha mụjuru ụlọ biko jee nọlụ ana na-eti nne gị aba ha gị isi na-akọ eri

awụta otu ya ede chọ ka m kụwa gị ọnụ kekwanụ akpa obi afụrọ m akpa obi ka ka efi ya echekwa nwe bodyguard nwa Adekadela stupid.
akpa obi sa akpa obi m dị m n'ime arụ sa apụ nke a na-afụ anya nke ahụ for fancy nke m dị m n'ime ife menụ kekwanụ afa ya afa m bụ Demizz sa Demizz yes sa ee nsogbu adịrọ ife menụ kekwanụ ebee ka ibi ee ebee ka ibi amarọ m ị na- ị na-ele ibi ke ụdị mmadụ bụ ifa

ị dịkwa sure na agba m egbe ị dachie egbue m mma ị dachie ya were arụ nwọrụ mgbọ i were arụ ị tinye na bodyguard nke nna ya na before egbe ka agba otu ya arụ ya dachie ọ nwụọ m jee kwụọ ndị befa ụgwọ ụgwọ ma ma ozu ma ife niile nyefa 20 million nke a gaa
sa ị sị na ị kwụ ndị befa ụgwọ ego ole ka ị kwụ ndị befa kebe mmemme gwanụ ife m nwee ka enye m ndị befa 20 million nke a gaa
20 million 20 million. maka na ọ nwụ maka gị That is what I pay. aka m onye a mma sa aka m ya mma gịnị okay ọ chọrọ agba gị egbe before ọ dachie gosi m onye chọrọ ịgbagbu ị gosi m m fụ onye chọrọ ịgbagbu ị kịta m rush onye a nara onye a egbe gbagbuo onwe m m fụ onye chi ji mma na-achọ igbu gị sa m rush onye a nara onye a mma gbupụ onwe m isi maka gị 20 million na- dị mkpa nụ. 20 million ọ ga-esikwa ọ ga-esikwa na emenwu m ya emenwu m ya ọga

kedu bodyguard nwa ọ nalụzi fon gbanawa ọsọ ha ọ ife a ka m ma afụ ha ewu chi m egbue m oge ọbụla nke ọbụla mme elie m ete nka ngụlụ mbọsị ana mbọsị elie m ọ ife a ka m ma na-afụ bodyguard nwa awalụgo ọsọ with my phone onye dị bịa chekwa m egbu agba m egbe ọ dachie egbu m mma ọ dachie ọ ife a ka m ma afụ n'ọlụ ai chineke gboo
Dimis, bịa.
na nnọọ nke nke na-akpọkwara m bịa kịta ebe m na-eje dịkwa m mkpa o ka nsogbu ka ife ọ ebe ka ị na-aga ebe ka ibu bako bag na
ọ taa ka ịma m na ya dị ebe ịfụra nka m bu sak ịpụ apụ ebe nni gbanụ a na-ejebe eje onwe Dimis ihere ọ na-emekwado gị akpụ m nkwu anya ma ma achawa ifere ezi na-eme m ihere ada eme gị ị na-aga birthday net ka ikpu aga birthday ị na-aga chọọchị net ka ikpu aga chọọchị Nene iru ya. ị na-aga pati net ka ikpu aga pati ị na-aga klọb net ka ikpu aga ozugo ozugo ụbọchị ị ga-anwụ net ka ị ga-ekpukwu wee nwụ ọdụ a ya ekpu net nwụ nke nke nwụ nya ebe m na-eje na-adị m mkpa m na-eje

ya net na-eji na-agụrụ ya ọnụ ikpu na-eji na-agụrụ ya ọnụ ka o si concern m ịkwụsị m n'ebe m na-eje nnọọ na- na- na-agụsịsị m ee, ebe net ka ikpu eje aa ka ụdị heat na-emezi ife a ife a ka onye baa n'ọkụ mmụọ na emechirọ geeti ndị Naịjirịa ngwa nne ebe unu eje ayara ịma na unu ga ngwa ebe unu eje ayara ịma na unu ga Daddy, na akwụkwọ m amesi ka nne. akwụkwọ gịnịkwa oke list onye ji jaa afịa jaa crayfish pepe meat ọkwa beans ka ọ chọrọ isi dị beans ka ọ chọrọ isi wee na-edelu m crayfish na meat mba ihe ahụ list ọ delu na 2010 ihe taa ka ọ dị ihe a ekwetara m ọ ṅụ mmanya onye ka na-esi ezigbo beans na 2024 na ọchịchị Tinubu a nne je jee kpọrọ nya jee kpọrọ nya ka m gwa nke new update onwezi onye na-esi n'ezigbo beans kịta ịpụọ i were 200 ịmalụ beans gba ọtị sie beans gba ọtị ọtị dị na beans awụgo crayfish ọtị a ga-anọchi anya anụ i were ofu iche tụgbuo nnụnụ n'atọ ọ na-edere m iron beans 450 ezigbo beans na ọchịchị Tinubu a negodo mụnwa negodo okpu m kpu ọ dọpụsigo ebe niile echenjirọ m ya n'elu ofu akwa ka m na-eyi everyday before wee nyụọ nsị ịnyụgodo nsị nyụjue water system bụ inye obere mmiri ọ flush ya kịta mmiri mmiri gara ọnụ ịnyụọ ntakịrị nsị ntakịrị nsị ha ọ na ịma flush nwu ya ihe agba ịkata ya mmiri bụ ya 200 liters mmiri before ijekwuzi ịgba mmiri ndị na-ele mmiri a na-asị na dollar adịkwazi m anyụ nsị na n'ime water system maka na mmiri garazi ọnụ a ma akpụkụzi mana m kpu a mana m kpudi okpu ka ntutu dị eto n'eto ego ole ka ikete ego ole ka ikete ama enwere nke nweta esie n'imi dịka na ọwụrụ ike niile ya awụ ote n'ego inu isie ịma na Chineke na-emedokwa ogbenye eze ebe ime ka ndị

fiọfịa agala ọnụ agwụgwụ gị na ntị m ntị m a ntị m a ga-agbalị strike ntị m ga-agba strike maka gị nwa nke nke ego ole ka i kete ego e wetara ekele anyị transfer ka eme onwere onye tirie n'ike onwere onye adọg ehe na ofu ihe a ka m na-ekwu ọkwa e mere ya transfer ego ole ka i kete ego ole ka i kete e nwere nke nweta esie n'imi bisa na ọwụrụ ike niile ya awụ tee n'ego ịnụ isi ya ike nwoke e tegoro n'ego ị ma-anụ isi mana ike ụmụ nwaanyị na-esi ka o tere n'ego ị ya ama ego na ikete onye na aya ego ịma ego ego na ikete maka na ọ ike nwaanyị tere ya Amadiọha ndị be nna gị ya agbawa gị isi ike ụmụ nwaanyị na-akpa aha na-esi isi

nwaanyị m nụrụ akpụgo m isi agbụrụ alụbat ọsa atụrụ n'ụna ụgwọ ụna emego expire ọkụ aka ọtụrụgo waya phone m ndị onwe ezi onye ji m ụgwọ bịa ka m sị ka m je gbawa ụgwọ ọ bụrụ oge na nwunye m na-anụ apụta sị m ego nri abịa atọwụrụ m pi nna anyị ụtụtụ ọma kenke na-anyụkwa na otu a biko ọ dịkwa na mma ka ezi ifo

mama dị enyi m nwaanyị gwakwa m agwa na ala dị n'agbụrụ ndị a m sị na a na-aga ije di garụ nna amala ife ngata akada ajị ihe na a na-asịkwuzi mmadụ ụtụtụ ọma mba n'abalị ka m ma-eji na-asị gị ụtụtụ ọma na-agwa gị na oyi tụkarịrị na Jos na-agwa na ọ tụkarị nna ha Nwa na-agwa ya na ọ tụkarịrị na Kano ọ tụkarịrị na Kano ọ tụkarịrị na Kano ihe mere onyinye ahụ na amụjuru ụlọ Anyị a na-afụ ebe a mụjuru ụlọ. A mụjuru ụlọ. Ị ma Nkechi a bibu ebe a, ọ tụta ime mkpuke ya ka o ji wee kwapụ. Ọ tụta ime mkpuke. Oyi tụrụ n'abalị ọkwa ọ tụ side unu. Anyị sụọ ọtụ ya kwuru. Ọ tụ ya anya. Mụ na ya na ka onye ọ dị ka ọ ka atụ what. Ọ tụkarị gị.
Ọ tụkarị this boy. Nzu ebe anyị ọnụ ya. Ife ọ tụwasị nkụ wee pụwa. ọ tụkwasị nkụ wepụba ọkpọ dimis amụ ya
ọ tụwa nwanne gị ụmụ ejima ọkwa ndị a mụkọrọ ọnụ ya a mụkọrọ ha ọnụ amụ enwere ọnụ amụ a na-akọ ọnụ akwụkwọ ka m na-amụ n'ime na akwụkwọ ka m na-amụ Ị kụziri ọrụ nwa m two times, nye assignment two times na ya dee. aa ọkwa ụmụ gosiri m nwa gị two times amụ amụ gosiri gị nwa ya Kpọchigodo ọnụ a. ụmụnne gị ndị nwoke m fụrụ ebe erigokwa nne ụmụ nwoke one ka amụ ka amụ ka amụ ka a mụtabu unu Hey! Ka ụda jụrụ ife a. Eh? Why na ntị m agbarọ strike?